ebe nwata na-ebe akwa atụ aka ọ bụrụ na nne ya anọghị ya nna ya ga-anọrịrị ya maka na awọ anaghị agba ọsọ ehihie na nkịtị ma o nweghị ihe ọ na-achụ ma o nwee ihe na-achụ ya maka na ede anaghị anọkata bee nwii na-enweghị ihe metụrụ ya aka o nwererịrị ihe mere ya bụ ede o ji wee bee nwii ntị adịkwa ọ bụrụ na ị tọọ ntị n'ala gee ntị ofuma ị ga-anụ nzọụkwụ danda ọ bụrụ na ọ na-abụ ị nọkata i were nwa gị kpọnye mmadụ i mechaa ihe ị na-eme gaa kpọrọ nwa ahụ nsogbu ọbụla adị ya mana e mechazie chọpụta na nwa ahụ na-asọzi onye ahụ asọ i jirizie maka ya na-apịa nwa ahụ ụtalị ị kwesịrị itiga anya na mmiri were ụkwụ chọọ ihe dara mmiri ị kwesịrị ịdị na-abara ya mba ma ọ bụ were maka ya na-eti ya ihe o nwere ihe nwa ahụ na-ahụ mana ọ ga-ekwe gwa gị maka ya bụ ihe karịrị ya ya bụ okwu na-anyị ya arụ n'ọnụ ọ ga-agwanwu gị ya o nwere ike bụrụ n'ime mmụọ ma ọ bụ bụrụ na mpụta ihe onye ọ sọkwara ya bụrụ ọ sọ ya bụ reverend father ọ sọ ya bụ reverend sister ọ sọ ya bụrụ sister ghere eghe ma ọ bụ brother ghere eghe ọ sọ onye ahụ ya bụrụ onye nkụzi ụmụaka a. ụmụaka nwere ụfọdụ ihe ha ga-ahụ okenye na-agaghị ahụ ọtụtụ ndị mmadụ bụ ndị nwụrụ anwụ na-aga ije ụfọdụ bụ ndị nwere mmụọ rụrụ arụ ụfọdụ ndị a na-arịọ ụmụaka aka n'ike ụfọdụ na-echi ha ọnụ n'ala o nwere ike ọ bụrụ na mmụọ nọ ndị a n'ime na-emejọ ụmụaka a, nke meziri o mee ha ha na-asọ onye dị otu ahụ asọ ọ ya nwa ka i ji wee bụrụ nne na nna ha inwe ebe ahụ nwata na-ebe akwa na-atụ aka ngwa chere ka m kọọrọ gị Geoffrey gara holidays na nke nwanne nne ya ọ gwaghị ndị a na ya na-abịa maka na ọ ma ụzọ ọ gaana ebe ahụ mbụ ozugbo ọ na-erute ebe ahụ n'ete ehihie ike ọ nụ ka a na-eti mkpu n'elu ụlọ elu o chee na o nwere ihe na-eme o wee were ọsọ wee gbagoma elu ozugbo o tighere ụzọ lekwa ka nwanne nne ya ahụ nọ n'elu nwa ya nwaanyị nwa ya nwaanyị ka nọ afọ iri na anọ ike agwụ Geoffrey maka na ọ nna na nwa nwanne nne ya wee dọbie ya ntị sị ya ka ntị ọzọ gharakwa ịnụ ihe a na ntị ọzọ nụ ya na ọ ghọọ onye nwụrụ anwụ Geoffrey anọzi ihe kwesịrị ịnọ ọ laa maka na ahụ jụrụ ya oyi ọ laa nne ya na-asị ya gaa gaa mana Geoffrey jụrụ ajụ maka ihe anya ya hụrụ nne ya were ya na-abara ya mba mana ọ maghị na agwọ otu onye hụrụ yiziri ya eke naanị onye Geoffrey kọtara ihe a bụ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya o kweghị agwa nne ya maka na ọ bụ sọ nwanne ya nwoke bụ ihe ghọtara ya mana nwanne ya nwoke ahụ na-eme girigirigiri girigirigiri ya mere ndị mmadụ ji asọ ya asọ ụfọdụ ndị mmadụ na-eche na ọ nọ na cult n'ihi etu o si eji ejiji na etu o si akpa ike obi nwanne nne ya ahụ ezughị ike o chee na otu ụbọchị na nwata a ga-akpapụ ya otu na ọ ga-agba ihe zoro ezo n'anwụ o wee gaa gobie ndị ọjọọ a gaa n'ụlọ ebe nwata a nọ gbagbuo ya onye buziri ya n'isi bụ nwanne ya nwoke nke tọrọ ya sị na ndị kọtụ chọtara ya hụụ ya gbagbuo nwanne ya mana e mechara eziokwu apụta ihe maka na o nweghị ka nnụnụ siri fefee ghara ịhụ okpuru afọ ya anya o nwekwanụ ka mmiri ga-esi ezo ala hapụ ịma mgbe oge ruru ihe zoro ezo apụta ihe maka na anaghị ekpu afọ ime aka gee m ntị ebe ọ bụla ọ na-abụ i dinye nwa gị gaa ọ na-ebe akwa ma ọ bụ ọ jụ ị ma na nwata anaghị eme etu a hapụ nwa ahụ etile ya ihe ma ọ bụ baara ya mba kama were anya okenye ji ahụ ihe dị n'ime akpa lee nwa ahụ marakene ihe mere nwatakịrị a ji eme etu a onye aṅụ gbara na-eme ọ hụ okporokporo ijiji ya na ọsọ a na-eme maka na ndị mekaniki ekwezi anyị mara ndị bụ ndị ara hapụ echichi a na-echi echi hapụ revren hapụ pastọ hapụ fada hapụ ga sista hapụ ga tisha hapụ taịtụl ụfọdụ n'ime ndị a bụ agụ mana ha yi awụrụ atụrụ cheta na onye atụ gburu nna ya ekwesịkwa iji mpi atụ aṅụ mmanya ntị adịkwa ya gazie